Prezidenti, prezidenti wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi, amene ndimangoyima pa chilungamo kuwalankhulira Amalawi ovutikawo, mavuto awo, zili ndi inu amene mmalankhuliridwa inu, muzitenge zinthuzo kapena osazitenga. Koma ichi sichingandisonyeze ine kapena kundiyimisa ine kuti ndisalankhule chilungamo. Ayi, ine ndimawalankhulira amalawi motero kuti leronso ndilankhula za chilungamo paja ine sindimayang'ana chipani sindiyang'ana chigawo sindiyang'ana munthu koma ndimangomuyimirira mmalawi kuchokera ku nsanje mpaka na ku chitipa nkhotakota mpaka ku mchinji ndimangowalankhulira anthu amene osayang'anira kuti awe- uyu ndi wa ku chigawo chiyanji kaya ndi wakumpoto kaya ndi wakumwera kaya ndi wapakati kaya ndi eastern region ine ndimangowalankhulira amalawiwo malinga ndi mavuto amene akukumana nawo pali anthu ena ukamawalankhula ka- amaona ngati iweyo ukuwada koma munthu amene amakulankhula kapena kukuzuzula ndiye kuti amakukonda kayekaye akakhala ya achipaniwa ukamawalangiza amaona ngati u- ukuwada kapena iye ayi uli ndi zifukwa iweyo uli nawo zifukwa ukufuna uwalepherese mavoti kaye kayenso kuli masapotazi ena amene amati ukalankhula za chipani chawo amakwiya kwambiri koma munthu wanzeru amakondwera akamapasidwa malangizo mwa leronso ndilangiza kwambiri ku chipani ichi cha dpp kunena kuti posatira kukwera kwa mafuta zulo m'bandakucha wa zulo amalawi ambiri ndi okhumudwa chifukwa chachiziwikire atangokwera mafuta aja zulo zinthu zambiri zakwera matranspoti akwera zinthu zoguli- zogulagula zakwera china chilichonse ngakhale madzi amene akwera anytime magesi ndi ajanso akwera koma mukayang'ana umphawi umene anthu ali nawo ndi zimene zilili zinthu padakali panopa amalawi ambiri akudera nkhawa pokuvoterani inu a dpp anali amalawi akuthawa zangati zomwezo ku- ku boma lija la mcp amene amati akauzidwa zinthu samamva zosatira zake anthu anaona kuti ah, i think mwina relief ili mu dpp malangizo anga mmamawa uno a- a- kwa inu akuluakulu a dpp kunena kuti inde zinthu sizili bwino ikonomi siili bwino koma mukamapanga zinthu zinazo uko kumaofesiko muziganiziranso kuti kuli anthu amene ndi osauka amene amadalira kukaperesa ku mtchini amene amadalira ma minibus kuti achoke ku- kwawo akafike ku ntchito aya amayenera ayende pa minibus olo ngakhale njinga za moto zimene china chilichonse dzulo lija kuchokera paliponse chinthu china chilichonse chakwera izizi mudzidziwa kunena kuti salary ya munthu ndi yomwe ija mukati muzikweza mafutawa kwinakunso sinamuganizire kunena kuti mmene takweza mafuta salary ya munthu ndi mwakuti komanso mmene takweza mafuta mu ndikuchita regulate ma transport kunena kuti kuchokera ku blantyre kukafika ku mzuzu mtengo ndi wakuti wa minibus kuchokera ku blantyre kapena ku lilongwe kukafika ku blantyre kapena mangochi mtengo ndi wakuti kuchokera ku mulanje kukafika ku blantyre mtengo ndi wakuti kuchokera ku mzuzu kukafika ku karonga mtengo ndi wakuti ndiye kuti zinthu zikuyenda bwino koma mmangokweza mafuta okhawa komano mphamvu zochita regulate ma transport simmakhala nazo izi zikupwetekesa anthu osauka anthu amene alibe china chilichonse ngakhale anthu olemera amene akudandaula ndi ofoyira amene ali olemera amakondwera nazo zangati zimenezi koma nawo amene ama- akha- amakhala kuti ali business minded ndi odandaula kwambiri chifukwa ndiye kuti zinthu sizili bwino choncho anthu akudandaula bwezi pano iniyo mwina aboma pamene mukukweza zinthu chonchi bwezi panonso mukumachosa tima levy tina chifukwa mwachisanzo munthu ukama akamakweza mafuta kapena mafuta aja akamabwera kapena akamakwezedwa mmakhala timisonkho tina ngati tapansewu tina ngati timene tija bwezi pano mukumatichosa chifukwa already anthu akupwetekeka pa toll gate already kuli timisonkho tina ndi tina timene timabwera mmafuta mujamo anthu akupwetekeka bwenzi pano timisonkho tangati timeneti mukumatichosa ndiye kuti timanena kuti we have a caring government so musayiwalire kunena kuti analiko anzanu mbuyomu amene akati akapa akamapanga zinthu akamauzidwa sakamva ndiye inunso musakhale gulu lomwelo chifukwa kumalawi kunoko zinthu sizili bwino chifukwa anthu even ma labourer amene akuzunzika koopsa apapa mmene zateremu ndiye kuti ndi wamayomayo amalawi alira alira koopsa achimina koopsa ngati simukhala ndi ma measures onena kuti mmene zinthu za- zililimu pamene mafuta akwera amene samapangidwa kuno amachokera kunja mupange njira deliberate policy yochita cushion kuti mavuto amene wawo amene amene akukumana ndi amalawi pena pache amveko kampweya kabwino amveko kukoma that's why eto anthu amakuvoterani Kukuvoterani kuja anthu amavota ncholinga kuti inuyo mukalowa m'bomamo mukapeze njira zokuti a Malawi asamavutike. That's what we call a caring government. Koma vuto la anthu andale amaziona zinthu zabwino zabwino akakhala kunja kwa boma, akakhala kuti ali m'bomamo samaona. Nkutheka kuti ena ache anaiwala kunena kuti kunja kuno kuli a Malawi amene akuvutika. Pamene af- mwafika uko Ambiri anaiwala. Ndikukumbuseni kuti a dpp munali ku zuwa mwalowa mboma pamene mwalowa mboma mukumbukirenso kunena kuti anthunso ku Malawi kuno akuzunzika. Pamene mukupanga malamulo anu, pamene mukupanga implement zinthu ndi zina zina ndi zina dziwani kunena kuti mu- moyo uh moyo umene uja munausiya kuzu munausiya kuziko kuno udakali be momuja salary ndi yomwe ija amalawi akuzunzika zinthu sizili bwino zinthu zakwera the cost of living sizili bwino chinthu china chimene chinampwetekesa chakwera ndi mcp ndi kukweza zinthu kusasamalira anthu kupanga zinthu mozimva kuzitenga ngati iwo ayandikana ni mulungu inuyonso musakhale nawo gulu limodzi iyi ni nkhanitu ya malangizo amene ndingokuwuzani aulere mmene akudandaulira amalawi uko kunja uko zili ndi inuyo muzitenge zili ndi inu musazitenge koma musazanene kuti ine sinakuwuzeni ndipo ine sikuti ndikukudani koma ndikungokuwuzani chilungamo amalawi akulankhula kunja uko ndipo ikakwezedwe kamafuta ka ulendo uno kakweratu sikanayambe kachitikapotu akwera mafuta moopsa kwambiri kuchokera pa 3000 chakuti per litre uyo kungothamanga kukafika pa 5000 pena pache mabwana mukamakhala m'maofesi mu m'ma reserve bank mu ku ministry of finance ku pena pache mukamapanga zinthu muziziwa kunena kuti anthu akumuzi akuzunzika ndipo enanso ozunzikawo i- enawonso ndi abale anu chifukwa pamene mukupanga izi musamayiwale kunena kutinso muli ndi abale anu osauka komanso mitengo ujeni um, zinthu mukupanga izizi ndi za temporary maudindo muli nawowa siku lina muzachokapo pamenepo kodi mukazachokapo muzakwanisa ndalama simasunga munthu ndalama ndi mchira wa khoswe palibe chinthu chilichonse chamuyaya China chilichonse ndi cha temporary. Ngati moyo omwewu tili nawo ndi wa temporary, kuli bwanji ndalama? Mukanene ena mukhale pansi akuluakulu mupeze ma uh, deliberate uh, uh, mechanisms zokuti muchite cushion kusauka kwa Amalawi, kuvutika kwa Amalawi amene ambiri mwa iwo aku salary yawo sikukwananso ngakhale transport yopitira ku ntchito nkhani yayikulu lero ndiyaliriranso monga mmene ndaalirira anthu a nifi zulo anthu amene anatengedwa ndalama zawo ndi nifi sapasidwa kanthu komanso mmene ndaalilirira a- alimi ochokera ku salima amene a- anapereka mizimbe yawo kusalima shuga pakana lero osawapasa ndalama zawo ndiyaliriranso anthu a bizinesi onse amene anagulisa chimanga chawo ku admarc mu malichi last year pakana lero anthu aja sanapasidwe ndalama zawo ndizomvesa chisoni kunena kuti pena pake timakhala ndi mapulogalamu ofuna kuchita alleviate anthu koma pena pake implementation imativuta komanso bureaucracy imativuta timalowesa ndale pa china chilichonse mudziwe inu a dpp pamene muli mboma mudziwe kunena kuti kuli anthu amene anagulisa chimanga chawo ku adimaki ndipo ena anachita kutenga ngongole ena tikunena pano anatenga kaya ndi katapira ena tikunena pano pa mabanki akuwakwenya anawalanda zinthu ena tikunena pano pa zinthu zawo zavuta alandidwa chifukwa chonena kuti adimaki inatenga a chimanga chawo ma millions kulitu anthu miyanda miyanda amene akulira chifukwa chonena kuti a admarc sanawapase sanawapasetu ndalama zawo za chimanga kaya sitikudziwa kuti chimanga chake ndi chomwechi chimene anthu chimati chikafika kudera chikumafika half bag mmene kulili ngati ku, ku makanjira mmene kulili ngati ku monkey-bay mmene kulili ngati ku nkhata bay mmene kulili ngati ku nkhotakota mmene kulili ku chikwawa anthu ak- akagawira chimanga chimene chikugawiridwachi chikumafika hafu ena kumafika pena mafumu m'mudzi mujamo kumatenga mbale ijayo mbale yaphwatalala ija ndikumatapira anthu chimanga mbale kodi munthu ukamutapira chimanga mufuna akakazinge kapena mukufuna akaperese palitu pena kupanga zinthu ndikumangotukwanidwa nazo mwina kumaona ngati mukupanga zinthu zabwino koma muli mukuzitukwanisa inu ma authorities muzisatira chimanga chimukamachitumiza m'maderamu koma ayi kuno kuli corruption yopsya ndipo tikamakuwuzani kuti tathamangani mukaone even nkhani ya fetereza mmene ikuyendera m'maderamu inu mukhoza kugwetsa nsonzi koma ambiri tikamanena izi amaona ngati boni kalindo ndi wamisala ndi wachamba iye safuna amangofuna aziyambana ati ndi boma azimangidwa koma izi ndikukuwuzani izi ndi zenizeni anthunso ena mafumu ndi amene akuchita fuel zinthu izizi ati anthu ena sakuwapasa ati ndi obwera ena pakana kumalipirisa ndalama tasatirani chimanga ichi cha dodimachi chimanga ichichi mukumachita kumachisatira ndi apolisi ndikumayimba anthu nthungululu chikamadusa chikamabwera kuchokera ku, ku zambiachi muchisatire m'madera ambiri chikumafika hafu bagi komanso anthu akumagayiridwa m'mbale izizizi mumutukwanisa purezidenti mutukwanisa nduna komanso mupangisa umphawi kuti ukule chifukwa anthu ambiri akupanga chinyengo ambiri aja akumachigulisa chimanga chija akalandira kupita kumakachigulisa izizi ndizomvesa chisoni amalawi timafuna boma lizitithandiza koma ife tomwenso timagulisa zimene atipasa boma bon kalindo The DC, mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, TA Mabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.
pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri